Pa 16 September, Amalawi ochuluka anatuluka mwachimvano cha mavu kupita kukavota makamaka kukasankha mtsogoleri wa dziko lino aphungu a nyumba ya malamulo kuposaposa kusankhaso makhansala kuti atithandizire kugwira ntchito zosiyanasiyana m'madera mwathu. Koma funso nkumati nchifukwa chani anthu ambiri adasankha Peter Mutharika kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino?
Ulamuliro wa mcp zinthu zimavuta kwambiri, economically zinthu zinasokonekera, zinthu zambiri mziko sizimayenda, ntchito zimasowa, standards of living inali high, zinthu zokwera so anthu amasiyanitsabe kunena kuti mcp ndi dpp bolanso dpp chatimakhala bwino chakudya chimapezeka chakudya chimapezeka mtengo wabwino tiyeni tibwereni mbuyo titha kuona kunena kuti boma la mcp chimanga chinali chokwera kwambiri
izitu ndi zina mwa zinthu zomwe zidathandizira kuti chipani cha malawi congress party motsogozedwa ndi dr lazarus mccarthy chakwera chituluke mboma komansotu kungowonjezerapo kudatuluka anyamata ena omwe amachita zinthu zosaweruzika iwowatu amadziwika ndi dzina loti anyamata azikwanje ee ndikukhulupirira kuti aliyense akuwadziwa anyamata amenewa amenewatu anathandizira kuti chipani cha Malawi Congress Party komanso Lazarus Chakwera mbiri yawo ide ngati zapansi pa mphika pangotha miyezi 4 peter mutharika chisankhidwireni kukhala mtsogoleri wa dziko lino zambiri zachitika pakatipa taona fuel akukwera mtengo komanso taona misonkho ikuonjezeredwa mkatikati mwa ndime taonanso chakudya monga chimanga chikutsika mtengo zimenezitu zabweretsa debate pakati pa anthu osiyanasiyana ena akunena kuti profesa arthur peter mutharika wayamba bwino kuyendesa dzikoli ena akunena kuti iyayi mkulu ameneyitu atikukuta e chifukwa fuel akakwera zinthu zambiri zimakwera koma funso lomwe likupita kwa inu mtsiku la lero ndonena kuti kodi po- performance ya Professor Arthur Peter Mutharika ku miyezi 4 imene walamulirayi ndi yotani?
performance ya apm since pamene atangotenganso bomali zinthu i think zayamba zayamba bwino sitikudziwa kutsogolo koma now zinthu zayamba bwino tikatengera in terms of uh, ma business so zingangofikira kunena kuti zifika anthu aliyense ndikumafikira kunena kuti ah pano pano things now better no komano current situation zinthu zili bwino tikutha kuona kunena kuti ndalamanso yayamba kuyenda bwino pa market forex imasowa ija here and there yayamba kutani yayamba kupezeka osati mmene zimakhalira mbuyo muja nokha mukuona mafuta panopa ayamba kutani ayamba kubwera so there is, there is a number of factors zimene zimapanga affecting business kusowa kwa mafuta zimapanga affect business anthu ena atha kumanena kuti ife tilibe magalimoto ayo mwakuti mwakuti koma zimapanga affect zimenezija business ena atha kumanena kuti ife sitimapita kunja ma forex akusowa ziti zipanga koma zimapanga affect maja business for at the end of the day umapeza kuti ukagulabe china chake chimene chikuyenera kuti chikuyenera kuchokera kwina kwake kuti chifike kuno so panopa zinthu zili bwino kwambiri mutha kuona nkhani ya chakudya unoyu ndi chani ndi february koma njala sikuti yavuta mmidzimu eya chimanga chikupezeka chimanga chikupezeka paliponse no so tikanena performance ya apm since adabwereranso mboma panopa zinthu zayamba bwino ndipo tingopemphera kunena kuti kutsogolokunso zipitire mmene zikuyenda bwino ndikuti zinthu zipitire zikukhala kuti zichani zili bwino koyamba mu mbiri ya dziko lino mwezi wa februwale anthu nkumadya nkukhuta osamva kuti kwina kwake anthu afa ndi njala zimenezitu zachitika pomwe tasintha boma makamaka kuchokera pa 16 september pomwe tidasankha ndithu chipani cha dpp mosogozedwa ndi profesa arthur peter muthalika ngakhale izi zili chonchi takamba kale kuti fuel tikunena pano ndi wokwera komanso misonkho nayonso ikukwera mtunda koma funso lomwe ndili nalo pakadali pano kodi kukwera kwa fuel ameneyu kwapanga bwanji affect miyoyo ya anthu mdziko muno fuel sikuti achita kukwera kunena kuti ndi ma percentage ambiri na tikatengera ndi mmene zinali mbuyomu ndi ka percentage kochepa ndithu kamene ka titha kutenga kuti mafuta aja atani akwera so ndi bwino mafuta aja akwere mtengo pang'ono azipezeka anthu akapita ku filling station asakakhale pa line kumachedwa ku ntchito kapena umakagona mmene muja koma mafuta aja azipezeka kusiyana ndi kunena kuti mafuta aja azikhala otchipa komano azisowa nkhani ina yomwe inamanga nthenje ndiyokhudzana ndi kusowa ntchito kwa achinyamata aliyense ndi mboni kunena kuti achinyamata ambiri pakadali pano akuphunzira bwino mapepala akutenga koma ntchito ndi zomwe sizikupezeka kodi ngati dziko komanso ngati ife achinyamata tikuyenera kuchita chani kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku udzipitirira ngakhale sitili pa ntchito ngakhale zinthu zina sizikuyenda bwino
Ah, achinyamata ambiri masiku anowa timakhala ndi expectation kunena kuti pamene tili ku sukulu tizalembedwa ntchito maofesimu koma tikuyenera kumvetsetsa kunena kuti dziko lathu lino ndi laling'ono ikonomiki yathu I mean ikonomi yathu ndi yaying'ono singakwanitse kulemba ntchito aliyense chifukwa tikakhala ndi full expectation imene ija yonena kuti makampani abwera kuzatilemba ntchito tizakhumudwa mapeto ake tizayamba kukuwakuwa kumalemba zinthu zodana ndi boma chifukwa chonena kuti iwe pa iwe wekha ngati ndi knowledge imene wakatenga ku school ukupanga chani kunena kuti uzithandize wekha kapena uthandize community so achinyamata akuyenera kuti akhale ndi mindset yonena kuti inde tikuphunzira masukuluwa komanso akhale ndi mindset yonena kuti atha kupanga create ntchito atha kulembanso achinyamata anzawo ntchito ndikuma dziko lathu ndikumapita patsogolo osadikira boma lokha
sukulu ndi chinthu chabwino kwa munthu aliyense chifukwa imathandizira kuti uzitha ndithu kuchita zinthu mwa dongosolo koma mwina chomwe chidavuta ku malawi kuno komanso kwambiri ku africa kuno chonena kuti tinkauzidwa ndi makolo aziphunzitsi komanso anthu osiyanasiyana kunena kuti tikazamaliza sukulu tidzakhala anthu ochita bwino chifukwa tidzalembedwa ntchito ndipo tizizalandira ndalama za nkhaninkhani tivomereze kuti zimenezi zidali zoona m'mbuyomo mwina anthu tisanachulukane kuti ukamaliza sukulu kunyamula pepala lako labwino umalembedwa ntchito m'boma komanso m'makampani mosiyanasiyana ndithu ndikukhala kukhumutcha chikhwaya koma pano nyengo zidasintha anthu ambiri akuphunzira bwino koma kugwira ntchito kukuvuta so amanena kuti pamene pavuta chonchi umafunika kuti ugwiritse ntchito mzeru kuti zinthu zako ziyende achinyamata tikuyenera kuti tizindikire kuti sukulu ndiyofunika kwambiri koma sikuti tiphunzire ndi cholinga choti wina wake azatilembe ntchito tikuyenera tiphunzirenso ndi cholinga chonena kuti ena ake ifeyo tidzalembe ntchito
achinyamata kulikonse kumene kuli mukupanga sukulu mungokhala yesetsani kukhala ndi mindset yonena kuti mupange kachinthu kena kake konena kuti mutha kumazithandiza pa inu nokha osatengera kunena kuti boma libwere litithandizire ife boma silingathe kuthandiza wina aliyense kapena pepa yathu si- sitingathe tonse kukhala pa ntchito mu ofesi ndikulembedwa ntchito tikuyenera thamangathamanga ndithu pa tauni pano timabizinesi tosiyanasiyana timene tingafikirezo kuti titha kukwanitsa ndikumaona kunena kuti at least moyo uziyenda bwanji rather ndikukhala pansi ndikumadikira nayo ndi ndi degree ndi ndi diploma abwera kampani ina akandire machito kapena ndikupanga ma apply utha kumapanga china chake ndikumathandiza moyowu ndikukhalanso nzika yodalirika bwinobwino yeah something like that so ndingopanga encourage achinyamata anzanga kunena kuti tiyeni ndithu tizuke tione kunena kuti dziko lili kufuna chani tingapange bwanji kuti miyoyo yathu ithandize tikhale nzika zodalirika koma amene anafika apita mtalikawo anangofika kukhala pamenepopa ina ndani ndani amene timawaziwa sanangofika anayambanso pang'ono pang'ono ndikufika pene alipo so tiyeni ndithu tipushane mabizinesi oti anzathu tikationa kupangana sapoti ndimene moyo umakhalira life ndikumapitirira instead of kumakhala umapanga criticize anzathu ma social media umu ife tagundika kwambiri achinyamata tamasuka kulemba zinthu zosakhala bwino ma social media umu basi instead of kupanga advert zinthu zona uzithandize miyoyo yathu koma tikupanga zinthu zonena kuti basi so achinyamata tiyeni tilimbikireni tipange timabizinesi ngati ntchito mwayi wa ntchito ulipo tigwire ntchito tithandize dziko lathu tione kuti moyo upita bwanji ziko